Chin sa complicidade de unu funtzionàriu de s'Agenzia de sas Intradas e Riscossione e de unu prestanùmene, pro mèdiu de unas cantas trampas contàbiles e sa nàschida de sotziedades frassas, duos imprendidores meres de un'azienda de su setore trasportos no ant versau a su fiscu sete virgola sete milliones de euro. Est su chi ant iscopertu sos finantzieres de su Nùcleu de Politzia Econòmicu-Finantziària de sa Guàrdia de Finàntzia de Tàtari chin s'operatzione Ruote Pulite, Sos militares an eseguiu bàtor ordinàntzias de custòdia cautelare personale firmadas dae su gip de su tribunale de Tàtari, Michele Contini, a secus de sa richiesta de su sostitutu procuradore Mario Leo contra a unu funtzionàriu de s'Agenzia de sas Intradas e de riscossione de maridu e muzere imprendidores chi como sun a sos arrestos domiciliares e de su prestanùmene chi como at s'òbricu de dimora Su provedimentu giuditziàriu de custu manzanu naschit dae atividades de verìfica fiscale mandadas dae innantis fintzas contra unu suzetu falliu, dae sas cales est issiu a campu chi sos imprendidores aian ordiu chin sa complicidade de unu funtzionàriu unu sistema criminosu pro pòdere evàdere sas impostas diretas e s'Iva e fit possìbile pro more de sa nàschida e de sa gestione cubada de unas cantas sotziedades de còmudu impreadas pro emìtere faturas pro operatziones mai fatas Sas sotziedades de còmudu intestadas a su prestanùmene las irbodiaban de cada impreu e che las tramudaban in paisos extracomunitàrios chin sa punna de evitare acertamentos fiscales. Sichint sos atos de mineta contra a sos amministradores comunales. In su ziru de pacas dies a su sìndicu de Iglesias Emilio Gariazzo l'ana prima fata acatare una conca de crapitu chin cartutzas de fusile. Eris, semper in Iglesias an acatau iscritas, ue lu minetan de morte. Cust'àteru atu de mineta est cajonande allarme e sa richiesta de un'addòbiu chin su ministru de sos Internos Marco Minniti pro faveddare de sa chistione. Eris in Nùgoro s'est addobiau su Comitau pro s'Òrdine e sa Securesa convocau dae su prefeto Carolina Bellantoni s'incrasa de s'atentau subiu dae su sìndicu de Osini Tito Loi. Sìndicos chi sunt in prima lìnia in territòrios chi sunt patinde peleas sociales cajonadas su prus de sas bortas dae custa crisi nighedda. De sos atentaos a sos amministradores custu manzanu nd'at faveddau Gianfranco Ganau, presidente de su Cussizu regionale. Espresso a su sìndicu Gariazzo sa solidariedade mea e cussa de totu su Cussizu regionale. Su Parlamentu sardu est a costazu de totu sos amministradores pùblicos chi cada die traballan a servìtziu de sa comunidade chi rapresentan, nat Ganau. Tocat de sejare cantu prima sos responsàbiles e crarire, Totu cantu prima, cundennamus chie at galu s'idea de ponner làcanas a su chi fachent sos sìndicos e sos amministradores pùblicos concruit Ganau, a disponimentu a picare parte a s'addòbiu chi su presidente Pigliaru at cuncordadu chin su ministru Minniti pro definire misuras de profetu pro cuntrastare unu fenòmenu chi non podet gestire su guvernu regionale a sa sola. Bi cherent controllos e fainas apòsitas pro sos territòrios, bi cherent mezos e òmines, chi garantan sa sicuresa, ma mescamente atziones investigativas chi facan iscopèrrere sos responsàbiles de custos atos de mineta. Unu chilòmetru de caminu periculosu, chentza catarifrangentes pro sinzalare su lìmite de velocidade. Unu guard-rail rughinzadu de una chimbantina de metros male interradu chi no est a tretu de règhere in casu de incidente. Est su tretu de caminu chi dae Carrera Segni in Nùgoro andat a Pradu e a sa chentu trintunu, unu caminu chi depet ismartire mescamente su manzanu, borta 'e die e sero, unu pore de tràficu chi est oramai pacu adeguadu e pacu sicuru. Unos cantos annos fachet su Comune aiat ammaniadu unu progetu pro torrare a nobu s'intrada printzipale de Nùgoro, cussa chi depet bajulare totu su tràficu in intrada e in essia e chi est fintzas su cullegamentu chin su zassu industriale e commerciale de Pradu. Cussu progetu est istadu crompiu petzi a metade, in su tretu chi pertocat a Carrera Segni, adeguadu chin su partitraficu e bene illuminadu. Dae cue, chie colat, abarrat a s'iscuru fintzas a s'intrada de sa chentu trintunu, chin d'unas cantas rucradas a rasu ube no est ispantu a dolu mannu a bier incidentes. Sos mezos, mescamente cando proghet o astragat o cando b'at neula, no an mancu sa sinzaletica adeguada pro los ghiare, Bi cheret duncas un'interventu lestru de sas autoridades cumpetentes pro torrare dignidade a una de sas intradas de Nùgoro e mescamente pro la rèndere sicuru, sicura pro chie cada die tràbicat cussu tretu de caminu pro issire o intrare a sa tzitade. L'ant trantzia a su dechesete de aprile s'udièntzia de su protzessu chi sunt faghende in Casteddu in sa segunda setzione de su tribunale a gàrrigu de tres cussizeris de Fortza Italia in càrriga in sa 'e trechi legisladuras, acusados de peculadu agravadu in s'àmbitu de s'inchiesta mandada dae innantis de sa Procura de sa Repùblica de Casteddu in s'ispesa illezìtima de sos fundos de su Cussizu regionale. Custu manzanu bi depiat èssere s'udièntzia chi biet imputados s'ex presidente de su Cussizu regionale Claudia Lombardo, sos cussizeris regionales Mariano Contu e Fedele Sanciu. Ma su protzessu l'ana trantziu ca su zuze Massimo Poddighe depet lassare sa presidèntzia de sa Segunda Setzione Penale de su Tribunale de Casteddu e duncas non podet prus facher parte de su cullègiu giudicante. A s'ex presidente Lombardi su PM Marco Cocco li cuntestat un'assegnu de mille e chimbichentos euros ma su reatu diat dèpere èssere giai prescritu. A s'ex tesorieri de su grupu sa procura li imputat Ispesas illegittimas pro prus de unu milione de euro, mentres a Sanciu li cuntestan belle semiza euro. Duas ispicas de rucradis a facher sa mazine de sa Sardigna in intro de unu chircu. Est su marcu nobu pro sejare sa tutela de sa panificatzione e de sas castas de pane tìpicu de sa Sardigna, aprovadu dae sa Giunta regionale in sa sètia de mèrcuris, presentau custu manzanu in Casteddu dae s'assessora a su cummèrciu a s'artigianau Barbara Argiolas. Est unu de sos puntos de sa Leze nova supra sa panificatzione de martu de su duamizeseichi chèrfia dae su cussizu a secus de sas richiestas de sos assòtzios de sos panateris chi at normau e disciplinau s'atividade de produtzione e bèndida de pane pro sustènnere e valorizare totu sa filiera de sa Sardigna chin su pane tìpicu e traditzionale chin sa punna de modernizare su setore. Un'àtera punna de sa leze est cussa de garantire prus tutela e informatzione pro chie comporat su pane cada die. Amus retziviu belle sessanta chimbe propostas gràficas, at nau s'assessora, chi testimònian s'interesse pro unu produtu simpre chi est però su sìmbulu de sas comunidades nostras. Sa commissione de valutatzione at isseperau chimbe propostas, intre sas cales at sejau sa binchidora cussa de Stefano Asili. Su marcu est de propriedade de sa Regione, su produtore de pane friscu lu podet pedire pro mèdiu de su Suap e lu podet mustrare ue produit e bendet su pane o in sos sachitos o sas bustas de su pane.